Tá's agat féin i gcónaí graitheach agus b'fhéidir an rud is mó is dócha ná go bhfuil muid ag iarraidh níos mó rudaí beo a dhéanamh ar an raidió agus tá ag éirí linn go pointe i láthair na huaire ach ba mhaith linn a bheith ábalta a rá go bhfuil an foirgneamh oscailte go dtí am áirithe san oíche, go mbeidh gach stiúideo lán de dhaoine either ag traenáil nó ag taifeadadh seó nó fiú ins an stiúideo beo ag déanamh clár atá ag craoladh amach beo. So sin an sprioc go mbeidh potential an fhoirgnimh seo iomlán líonta i gceann cúpla bliain. Tá plean straitéiseach againn trí bliana agus. díreach, tá muid díreach tosaithe air so tá go dtí deireadh 2024 le leis na spriocanna sin a bhaint amach agus tá ag éirí go maith linn i láthair na huaire. OK, tá a fhios agam go bhfuil sé mar sprioc agaibh go bhfaighidh sibh ceadúnas stáit chun a bheith in ann in ann craoladh ar FM timpeall na sé chontae i dTuaisceart Éireann. An bhfuil aon aiseolas faighte agaibh ón Údarás Craolacháin Ofcom maidir leis an gcoincheap seo agus an síleann tú go bhfuil an coincheap atá agaibh réalaíoch? Is dócha é. Tá cúpla tá cúpla fréamh nó níos mó ná sin ag baint leis an cheist. Mar a dúirt mé is stáisiún raidió pobail muid. Tá ceadúnas againn ó Ofcom agus maidir le gach stáisiún raidió pobail eile, feidhmíonn muid tríd na cineál treoirlínte nó na rialaithe agus na srianta atá ann maidir leis sin. Níl, go díreach níl cead ag stáisiún raidió pobail ins an Ríocht Aontaithe a bheith ag craoladh ach amháin taobh istigh de limistéar cúig chiliméadar. Now is stáisiún ar leith muid agus thuig Ofcom é sin so tá muid má théann tú níos mó na cúig chiliméadar amach ó Bhéal Feirste beidh tú ábalta muid a chloisteáil go dtí pointe áirithe agus bhí siad iontach flaithiúil maidir leis an limistéar linne. é mar is rud ar leith é raidió Gaeilge ins an Ríocht Aontaithe ach le bheith ag craoladh in áiteanna eile ins an Ríocht Aontaithe más maith leat agus caithfidh muid labhairt ins na téarmaí sin mar sin an limistéar ina mbíonn Ofcom ag feidhmniú. Tá rud acu darbh ainm Small Scale DAB nó SSDAB, na raidiónna dab atá ag daoine. Tá deis againne cur isteach ar iarratas le bheith ag craoladh i gceantar Dhoire, nó ceantar an Feabhail atá i gceist go díreach, so tá tú ag caint ar chathair Dhoire, Dún Geimhin agus Léim an Mhadaidh agus an rud atá le déanamh againne ná cur isteach ar cheadúnas le bheith ag craoladh tríd an dab, an small scale dab seo. Now, an rud atá le déanamh againn fós ná pobalbhreith insan cheantar sin a dhéanamh nó suirbhé a dhéanamh le feiceáil an bhfuil éileamh ann. ar dtús báire agus nuair a chuir muid, más maith leat, an cheist ar mhuintir Chultúrlann Uí Chanáin, bhí siadsan iontach tógtha faoi agus go raibh siad ag iarraidh labhairt linn agus cuireadh a thabhairt dúinn dul suas ansin agus labhairt le muintir an cheantair sin. Ach an rud, tá coinníollacha ar leith ag baint leis an small scale dab agus just, caithfidh muid, a bheith cinnte go bhfuil muid ag comhlíonadh achan uile rud. Mar shampla, ní féidir linn féin cur isteach ar an chéad saghas den cheadúnas agus an rud atá i gceist ná Community Digital Service Provider nó CDSP mar an rud a bheadh le déanamh againn oifig a bheith againn thuas i gceantar Dhoire agus duine lánaimseartha a bheith lonnaithe agus fostaithe ansin, rud nach bhfuil muid ábalta a dhéanamh nó tabhairt faoi i láthair na huaire mar gheall ar mhaoiniú agus gach uile rud. Ach tá saghas eile de cheadúnas, go díreach DSP nó Digital Service Provider, agus má fhaigheann muid nó má éiríonn linn é sin a bhaint amach, Tugann sé an deis dúinn a bheith ag craoladh go díreach ón stáisiún s'againne anseo fríd an multiplex atá acu thuas ansin gan duine ar bith a lonnú insan cheantar ach dár ndóighe má tá muid a dhul a bheith ag craoladh insan cheantar sin tá muid ag iarraidh go mbeidh daoine ón cheantar sin páirteach so tá muid ag amharc ar rudaí cad é is féidir linn a dhéanamh. Maidir leis an 'small scale dab', an rud atá i gceist le ag Ofcom ná go mbeidh ceantracha eile ag teacht ar bord is dócha. Tarlaíonn sé gach cúpla bliain so beidh ceann i mBéal Feirste nó ceantar Bhéal Feirste, Lios na gCearrbhach i gceann cúpla bliana. Tá daoine ag caint ar Iúr Cinn Trá agus an ceantar sin. Tá Lár Uladh i gceist, sin ceantar s'agamsa, tá tú ag caint ar Dhún Geanainn agus an Chorr Chríochach. So beidh siad, beidh Ofcom ag iarraidh na ceantracha sin teacht ar bord agus dream áirithe a bheith i mbun an, más maith leat, an ceantar dab sin. Maidir le FM. Tá plé ag dul ar aghaidh agus seo is dócha an fhréamh eile a bheadh ar an scéal, tá plé ag dul ar aghaidh le tamall fada. Is dócha go raibh níos mó ná cúpla cruinniú ann i mbliana cheana féin i 2022 maidir le straitéis na Gaeilge ins an tuaisceart nó ins na Sé Chontae anseo. Bhí moladh ann, de réir mar a thuigim, go mbeadh stáisiún raidió pobail Gaeilge fud fad an tuaiscirt ach de réir mar a thuigim, sin ceann de na moltaí a bhí ann ach moladh eile agus is dócha go bhfuair sé i bhfad níos mó tacaíochta agus leithéid sin go mbeadh cineál maoiniú agus tacaíocht níos mó tugtha dúinne, Raidió Fáilte, an t-aon stáisiún Gaeilge ins an tuaisceart, le go mbeidh muid ábalta a bheith ag craoladh ar FM fud fad an tuaiscirt. Ach. Dar ndóigh, ní bheidh an rá nó ní bheidh an cinneadh sin déanta ag an Feidhmeannas anseo sa Tuaisceart. Sin, is Ofcom a dhéanann an cinneadh sin. So, beidh go leor le plé ag go leor dreamanna faoi sin ach tá muidinne, mar a dúirt muid, tá muid, is stáisiún pobail muid agus bíonn muid ag brath go mór ar stá, ar chraoltóirí deonacha ach Má thagann daoine isteach le rá linn táimid ag gabháil a chur méid áirithe maoinithe ar fáil daoibh le bheith ag craoladh fud fad na sé chontaetha ar FM. Bheadh ar an maoiniú sin a bheith suntasach go leor le tabhairt faoi níos mó foirne, níos mó, agus ní bhíonn muid fiú ag caint ar na craoltóirí, táimid ag caint ar níos mó foirne riaracháin agus airgeadais agus gach rud mar sin. So, beidh le feiceáil. Is dócha, tá cara sa chúirt againn ins na pléanna sin ach mar a dúirt mé, faigheann muidinne, bhuel, tá an, miontuairiscí na gcruinnithe sin ar fáil don phobal ach níor tháinig duine ar bith chugainn le rá, you know, Ba mhaith linn go mbeadh sé páirteach ins an phlé seo ach mar a dúirt mé tá cara sa chúirt againn atá páirteach ins an phlé sin. Tá na miontuairiscí ar fáil go poiblí agus sin an fáth go bhfuil an t-eolas againn but mar a dúirt mé má tá siad ag iarraidh nó má tá dream ag iarraidh ar Raidió Fáilte a bheith ag craoladh fud fad an tuaiscirt bheadh orthu teacht aníos le maoiniú suntasach fóirsteanach le cuidiú linn é sin a bhaint amach.